Zosakondweletsa ndi zimene zachitikatu anyamata azikwanje atapita ku khoti lelori kuti akayankhe umodzi mwa milandu yawo. Etitu kukafika kumene kuja bwino bwino kupezeka zonena kuti mulandunsotu lephelekani mpakana mulandu uja aukankha kunena kutino udzamvedwa chaka cha mawa ndithudi kutipangitsatu kuti tidzifunsa funso lonena kuti Mulandunso walepheleka pa zifukwa zotani? Ayi iyitu ndi update ya anyamata azikwanje paja nde takhala tikumayenda nanu ndithudi mmene zikumayendera mmakhothimu nde tifotokoze motere kunena kuti leroli anyamatatu anapitanso ku khothi as usual ndipo kumeneko kuchokera ndithu mmakwawo anakafika ku khothi la Lilongwe kumene amene akakumane ndi judge amene akuweluza mlandu mlandu wake ndi woti no poti milandu ija njochuluka mlandu umene anapitila ku khoti lero ndokhudzanatu ndi zipolowe zija zomwe anyamatawa akuganizidwa kuti anapanga pa mbowe filling station ku lilongwe pamene adakuntha anyamatanso achipani cha dpp ndikuwaphwanyila magalimoto awo kuwavulaza Akuti paja anyamata ake amene anapanga ndi amenewa nde akuyankhanso mlandu umenewu. Anapitatu kutino mlandu umenewu akauyankhe ku khothi la Lilongwe. Fikani kumene kuja basitu nde kunali kudikilira. Kudikiliranso chani? Amadikiliratu kutiko akumbali ya boma atulukire komanso nde kuti amene akuimira anyamatawa maloya awo atulukire. Ambali a boma nde anatulukiradi motsogozedwa ndi uja Prescott Mwayiulipo amene akumatsogolera mbali ya boma pa milandu imeneyi koma nde kutitu amene anatsalira anali maloya a anyamata amenewa and tikudziwa zoti I think mmodzi mwa maloya a anyamata amenewa ndi Jivason Kadzipatike Yemwensotu ndi uja loya wa chipani cha Malawi Congress Party amene amaimira a Congress Party pakakhala milandu komanso ndi uja anakathandizira kukachotsatu search warrant kukamuimira a Chakwera kukapempha court kuti lichotse chija chilolezo chotino akasearche kunyumba yake ataganizidwa kuti akusunga agalu aboma. Loya waketu ndi ameneyu amene akuaimiranso anyamata amenewa. sanatulukire ku mlandu osabwerako ndithudi kumadabwa zoti zachitika ndichani ndi maloya anzako mesa mukuimira anyamatawa mmayenera tsiku la mulandu munauzidwa osakapezekako bwanji ndetu kunalitu a judge tu a Wanangwa Nyirenda kudikilira ndi anyamata aja onse 11 anakafika kumeneko sanathawenso iyayi Kubwera ndekuti mbali inayi akumbali ya boma ajaso achina Prescott mwayi uliponso kufika kumene kuja onse tukhalakhalani tikumadikilira 1 hour 2 hours ii ha pakana 2 and half hours 3 hours aah maloya sakubwera bwanji ii kapena mwina mwake atiimbira foni tidekhe ayi ndithudi Anyamata aja osatulukira amaloya aja mpaka anati aa tipanga bwanji basi mlandu tatani taukhasula ndeti apa taonani ma date lerotu ndi pa 3 December tili mmilandu yambiri sitingakwanitse kuupanganso reschedule kuti mwina mwake ukhale nde kuti mmwezi omwe uno ayi ndithudi tikuyenera nde kuti tiusunthe mlanduwu tidzauyang tidzaupanganso nde kuti no pa 8 January mu chaka cha 2026. Nkhani zaketu ndi zimenezo. Mwaiona imeneyo? Chimene maloyawa alephera kukafikira ukuku ndi chani? Chifukwa nde kuti no pamenepo mpamene panali chidwi kuti kapena mwina mwake afotokoze kuti chikuchitika ndi chani. Maloya ajatu chete chete, sanafotokoze chifukwa china chili chonse kunena kuti no talephera, talephera kukapezeka kumeneko, tilephera kukapezekako chifukwa cha zakuti zakuti, kungokhala chete basi. Zii. Mulandu sungakalowe mu khoti maloya ngati palibe. Adzikati mamule mamuzenga client wathuyo ifeyo palibe bwanji? Cholinga chonena kuti mumpezelere. Mwayiona? Ma lawyer aja osakapezekakonso kumene kuja. Nde basitu mlandu aukhasula. Zomwezi timakamba zonena kuti ma delaying tactics. Kuchedwetsa zinthu mwadala mwadaladala basi. Cholinga chonena kuti mbali zinazo zingopsya mtima basi ndikunena kuti basi ife tangozisiya titayitsanso nthawi amenewa. Basi tingozisiya tidzikayang'ana mlandu tasiyana amenewa. Komatu ndetu mukhaulatu chifukwa chonena kuti milandu iyi anthu ambiri akuyitsatira mwachidwi. Zoti ingangotayidwa mwawambawamba zikhala zovutirapo. Chimene chinakachitika chanzeru akanena zonena kuti Tsiku la mlandu ndi lakutilakuti. Ngapa, ngati apa sakuti ndati ndi pa 8 January. Inutu nyamukani pitani kumeneko. Anyamatawo anapita. Alibetu vuto lina lililonse anyamatawa kumbali ya kulephereka kwa chani, kwa mlandu leroli. Anyamata anapita. Ma, ma aje, ma lawyer akulephera kukapezekako. Komatu chonsecho nde kuti akuyeneranso alipiridwe ndalama ndukhulupira choncho. Kulephera kukapezekako. Chabwino tapeekani zifukwa, mayenera muzipeeka zifukwa ngati simukapezekako, akuluakulu ee! Ifetu nde mje mlandu uja mawa sitikapezekako pa zifukwa zakuti zakuti zakuti zakuti. Nde kuti judge uja aonanso aah pali mlandu wina wake mwina omwe tingathe kuuphusha mwachangu changu mmalo momaona kuti tsi tsiku la mawa adzangokhala choncho opanda nde kuti kupangapo china chake. milandu ndi yambiri akuti akuti mlandu wanu uja umayenera ulowe mu khoti paja tsiku lakutilakuti tapangani zonena kuti ulowe mu khoti no mawa chifukwa chonena kuti mawa papezeka mpata nde kuti ili kumene kuja ku logistics ikuyenda bwino logistics ijeti nde kuti milandu ija kumakankhidwa koma apapa nde kuti nthawi yangotayidwa awawa amene ali kumbali ya bomawa nthawi ataya kubwera ndekutinso anyamatawonso mwina awawa anyamata akuganiza azikwanjewanso bwezinso ndekuti akapanga zina pameneponso mwatayitsa nthawi. Kuona even judge ujanso mwamutayitsanso nthawi. Ayi ndithudi zomwe achitatu ma lawyer achipongwe ndi zimenezo. Ndiye tikuti kaya ndi delaying tactics yomweyo kuchedwetsa zinthu kaya ndi chani komano nkhani ndi yonena kuti no mlandu awukankhira pa 8 January 2026. Izi sizabwino iyayi. Izizi sizabwino olo ndi pang'ono pomwe, nkhani zosamveka bwino. Chifukwa nde kutino tizingochedwa mpakana muzaona mlanduwu, tikamatere nde tiziukankha mpakana zakafikaso chaka cha mawa kumafikaso chakumapeto kwa chaka mlandu onena kutino bwezi nde kuti leroli amvako nde kuti chani ngakhale akumbali ya boma amakamba zonena kuti ah ifetu ndife okhumudwa kwambiri. Chifukwa chonena kuti lero tinabwera okonzeka ndi mboni zathu kuti no pamene papa zidzatani zidzathirire umboni koma zimene atipanga apapa ndiye kuti no akhala ngati basi tikungotitayisa nthawi bwezi ndiye kuti mboni zingapo zitathira umboni mlandu uja ukusuntha milandu ndi yambiri koma apapa ndiye kuti atipanga chipongwe chotere ayi nanga tingapangenso motani apart from kungopanga accept kuti zomwe zachitika ndi ziti ndi zimenezozo ndithudi ku khoti kumeneko Mwina tikungonena kuti no final word, I think apapa mmene zikuyenderamu ndofunika kuti milandu izipitirira posatengera zonena kuti ma lawyer apezekako kapena sanapezekeko, ozenga mlandu alipo ee, amene munasuma mulipo ee, osumilidwa mulipo ee ngakhale ma lawyer athu palibe tiyeni nkhani itani ilowebe chifukwa ma lawyer anuwo Nde kuti akwe mukuyenera mukwenyane nawo nokha. Ngati ma lawyer anu sanabwere pano vuto nde kuti ndi la inu ndi ma lawyer anu si vuto la ife. Mulandu utani upitilire. I think tizipanga choncho kuti mwina mwakeno zinthuzi zizithamanga otherwise nde sizinayendepotu apapa ee sizinayendepo iyayi. Ayi mmenemo ndi mmene zakhalira. Muli ngati muli maganizo ena aliwonse ayikeni mu comment section koma kuwayika molemekezanso maganizo anzathu As usual timamalizatu moteromo muja kumanena kuti akutitu.